A ni wula a ni wula n balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ ne bolo yan nɔ nin ye ne zumana diko de kan ye tuguni n ka foli bɛ ka taa diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin maakɔrɔba k'a daminɛ farafinna ka taa bila fo farajɛw fɛ yen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an latanga fitinɛ ni balawu min b'an da la n'o ye bana jugu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga bɔ a tɔɔrɔ ma ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa a bɛ minnu na ala k'olu ta ban a tɛ minnu na ala k'olu ni lakisi ala ka hinɛ silamɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na ala ka labanko ɲuman di an yɛrɛ ma ala k'o kɛra kira mamadu bonya kama sɔla rasul an balima an bɛna bi wulada na baro dabɔ tuguni o don na an tun ye dɔɔnin fɔ turabu kan nin ye turabu dɔnni kɛnɛ ye tuguni n bɛna bi wulada na ta sigi o de kan n'ala sɔnna a ma ala k'an sɔn o

parce que ni ni kɛnɛ de turabu masa b'i sigi de ka turabu de lajɛ min ka di la i b'o de kɛ i ka turabu wuli kun n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn e kan ka min bila ko laban na t'i kɔnɔ gan bilen mɛ n'a kɛra n'i ye turabu da dɔrɔn ka sin k'i kun birilen to dɔrɔn ka ni ni kɛnɛ ta dɔrɔn ka sin k'o fili ko laban na ten turabu bɛ da de ka se k'i yɛrɛ bɔ kojugu kɔnɔ mɛ kana turabu da ka tila tuguni k'i yɛrɛ bila balawu la tuguni o man ɲi n'i ye turabu da i b'a filɛ toujours

ni nuhunkɔrɔ bɛ kɛnɛ kan isufu bɛ nin na a b'a fɔ ko ni ni juguya a bɛ lawusinɛ bila ko laban na o man ɲi ni lawusinɛ bɛ nin na nuhunkɔrɔ bɛ kɛnɛ kan n'i y'o fila ta a b'a fɔ ko siyɔrɔ ni juguya a bɛ isufu bila ko laban na o man ɲi nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ turabu kɔnɔ ni bayaru bɛ nin na ɛnzan bɛ kɛnɛ kan n'i y'o fila wolo a b'a fɔ ko fasotigi ni dimi a bɛ adama bila ko laban na n'i hakili la ko adama bɛ ko laban na k'o y'i ka garijɛgɛ i t'o sɔrɔ o garijɛgɛ bɛ bɔ e de kun parce que fasotigi ni dimi a ye adama min bila ko laban na nin o bɛ bɔ i kun de o de kosɔn dimi b'i sɔrɔ a bɔtɔ i kun o de dimi a b'o de fɔ la ko fasotigi ni dimi a bɛ adama bila ko laban na man di la a kana sin k'a ɲɛ tugu dɔrɔn ka turabu filɛ ka sin k'a wolo ka fili k'i sigi ka a ma dabɔ o kama quoi n'i y'a da dɔrɔn i b'a lajɛ de est ce que a filɛ ka min nin min bɛna taa ko laban na nin o ka di na wa n'a man di la dɔrɔn i b'a to yen voilà min ka di la i b'o ta turabuden bɛɛ dama ka kan i la fɛn min bɛ kɛnɛ kan nin n'i y'a ni fɛn o fɛn ta ka ko laban wolo a bɛɛ ka ɲi parce que turabuden misaliya b'i n'a fɔ tɔnsigilaw n y'a fɔ don na n ko réunion de don réunion kɛlaw de don u sigilen don u bɛ tɔn de kɛ tɔnsigi de la ten donc min bɛ kɛnɛ kan ale ye roi de ye o de ye juge ye a bɛ bɛɛ lamɛn kelen kelen ni min ka kuma y'a diya a b'o de ta k'o kɛ ko laban ye k'a fɔ ko bɔn karisa de ka kuma ka ɲi an ka o kɛ ka ko laban a bɛ kɛ ten nɔ o de ye min ka kuma ka di la i b'o de kɛ ka ko laban o kuma a bɛ bila o de kan mɛ n'i y'a kɛ mani kun biri dɔrɔn k'a da k'a fili ko laban na nin kuma caman i b'i yɛrɛ masiba olu de b'i yɛrɛ kisi i b'i yɛrɛ masiba o man ɲi o tɛmɛnen kɔfɛ fana dɔw fana bɛ turabu da n'u ye turabu da u bɛ tila tuguni ka turabuden dɔ tɔmɔ tɔmɔ a kɔnɔ ko sagila ko ni i ye sagilaw wolo ko ni turabuden dɔ ma na ko turabu ma kuma sagila bɛ se ka bonya ka tɛmɛ turabu ba naani kan cogo di e ye turabu haju n'i y'a haju ka ban i ka magoɲɛ na ka ba naani sɔrɔ k'o wolo k'o bila tiɲɛ ba naani sigi ka ban tiɲɛ ba naani de ye turabu bazi ye e bɛ se k'o tiɲɛ ba naani to yen cogo di ka tila tuguni ka taa i nɔrɔ tiɲɛden dɔ la ko i b'olu woloma woloma ko ni dɔ ma na o kɔnɔ ko turabu ma kuma o ye nkalon de ye ni ba naani kɔni nana ka ban dɔrɔn a kumana de n'o y'i diya o de don o fana m'i diya o de bɛ yen i ka choix t'a la i ye turabu i ye ala de ɲininka ko k'i ka laɲini jira i la n'a ye min bila ka na o de ye o diyara i ye o de bɛ yen o ma diya i ye o de bɛ yen maa tɛ se k'a fɔ k'i b'a fabriquer k'i bɛ kuma wɛrɛ don a da i ko n'i ka laɲini ye min ye dɔrɔn a bɛ na n'o de ye ɔ ni ɲɛdɔn b'i la k'a dilan sa i bɛ se ka wuli k'i jɔ k'a dilan mɛ ni ɲɛdɔn wɛrɛ t'i la kɔni o y'a bannen ala k'an ni sɔrɔ bɛn n delila k'a fɔ n ka video dɔ la n ko musa n ko hali n'i ye ba naani tigɛ n'a ba naani bɛɛ bɛnna sigi musa ma musa ba naani a bɛ turabu bɛɛ bɛ kɛ musa ye o ni turabu bɛɛ kɛra musa ye nin o bɛ min fɔ sisan n ko ni n'a dara dugu kunko kan i bɛ t'a sɔrɔ porobilɛmu dɔ bɛ na dugu kɔnɔ min bɛ dugumɔgɔ bɛɛ kabakoya n ko n'a kɛra jamana kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ porobilɛmu dɔ bɛ na jamana kɔnɔ min bɛ jamanaden bɛɛ kabakoya n ko n'a kɛra diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ balawu dɔ bɛ na diɲɛ kɔnɔ ko dɔ bɛ na diɲɛ kɔnɔ min bɛ diɲɛ maa bɛɛ kabakoya n y'a video kɛ ka kɔrɔ ka kɔn ni video in n sera a kan tuguni donc kana turabuden dɔ woloma woloma turabu kɔnɔ k'a fɔ ko turabu ma kuma o tɛ tiɲɛ ye n'i ye ba naani kun tigɛ ka ban n'o ye min fɔ dɔrɔn o de bɛ yen ala k'an ni sɔrɔ bɛn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma yɛlɛma tuguni turabu ni turabu ko jigi ni sira ani bana turabu ka i da jigi la k'i da sira kan ka bana minɛ ni kalalaw nana kɛnɛ kan walima nunkɔrɔ nana kɛnɛ kan a jigiya nin n'a kɛra jigiya ɲuman ye a bɛ na a yɛrɛ ma kɛ jigiya ɲuman ye a bɛ na jigi ni sira ni bana ni kalalaw nana kɛnɛ kan walima nunkɔrɔ nana kɛnɛ kan a jigi in bɛ na n'a kɛra ɲuman a bɛ na n'a kɛra juguman fana bɛ na fila bɛɛ a ma kɛ a fɛn o fɛn kɔnɔ a bɛ na kɛnɛ kan mɛ k'a dɔn a bɛ bɔ fan jumɛn fɛ ni tasuma denw y'a fɔ tasuma denw n'olu tigi ko jigi ni sira ni bana ee, kalalaw nana kɛnɛ kan ubiyɛn nunkɔrɔ nana kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ paseke bana in bɛ kuma jamana kɔfɛ yɔrɔ de kan ka caya donc ni ni tasumadenw y'a fɔ o b'a yira k'a fɔ ko jamana min b'i ka i bɛ jamana min kɔnɔ jamana min bɛ a ni kɔrɔn cɛ ko jigiya bɛ bɔ o yɔrɔ de la ka na voilà n y'a fɔ ka d'a kan n'a kɛra ɲuman ye a bɛ na n'a kɛra juguman fana bɛ na mais tasumadenw mana fɔ o b'a yira k'a fɔ jamana min bɛ i ka jamana ni kɔrɔn cɛ la jigiya bɛ bɔ o yɔrɔ de la ka na o tuma ni a fɔ a tigi ɲɛna ten a bɛ sin k'a ye ten a ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ a jamana min b'a ni kɔrɔn cɛ a ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ o de bɛ na fɛn bila a bɛ sin k'a tigi dɔn quoi a tigi yɛrɛ bɛ sin k'a ɲɛ ye ten an bɛ tɛmɛ o kan ni tilebifɛdenw n'olu de ko ko jigi ni bana ani jigi ni sira ni bana tilebifɛ bɔgɔdenw de y'a fɔ ni bɔgɔdenw y'a fɔ o jigiya nin o bɛ bɔ

ni kuma bɛ i ni mɔgɔ cɛ bɛnkan dɔ b'i ni mɔgɔ dɔ cɛ i n'a fɔ sisan turabuden dɔ k'i da bayaru ka so k'i da iburahima ka so turabuden kelen k'i da bayaru ka so k'i da iburahima ka so ni isufu nana turabu kɔnɔ dɔrɔn a ka jɛ in n'aw ma jija a bɛ fara ɲɔgɔn na janfa kan ka turabu da k'a ye turabuden kelen nana bayaru ka so o turabuden kelen fana k'i sigi iburahima ka so ni isufu nana turabu kɔnɔ

ni tasumadenw de y'a fɔ ko garijɛgɛ ni nafolo ni adama bɔra bana ni adama taar'i sigi bana na tuma dɔ la o fana o nafolo fana bɛ bɔ jamana min b'a ni kɔrɔn cɛ jamana min b'a ka jamana ni kɔrɔnfan cɛ nafolo bɛ bɔ yen nɔ de ni bɔgɔden ko ko garijɛgɛ ni nafolo ni nafolo bɔra ni adama taar'i da bana na walima nafolo tontigi yɛrɛ taar'i da bana na o kuma jamana min b'aw ka jamana ni tilebiyanfan cɛ o ye nafolo jamana bɛ bɔ nafolo bɛ bɔ o jamana de kan premier ta ye jigiya ye jigiya in a ma jigiya kelen fɔ jigiya kelen ma fɔ a ko dɔrɔn ko jigi ni bana jigi ni sira ni bana o bɛ na ka bɔ banakɔ mais n y'o na yɔrɔ fɔ o ye jigi a ma kuma a ma fɛn préciser mais nin ko sisan ko garijɛgɛ ni nafolo bon garijɛgɛ ni nafolo kɔnɔ o fɛn kɔnɔ précisera ka ban parce que a ko ko garijɛgɛ ni nafolo de ko ni adama taara bana kɔ ou bien tontigi gariya taara bana kɔ o b'a yira sisan k'a fɔ ko nafolo in ni ni tasumadenw de y'a fɔ o tuma nafolo in bɛ bɔ kɔrɔyanfan de fɛ i ka i bɛ jamana min kɔnɔ o kɔrɔyanfan fɛ nafolo in bɛna ka bɔ yen ni bɔgɔdenw de y'a fɔ adama bɛ bana kɔ ou bien ee ee tontigi gariya bɛ bana kɔ nafolo in a bɛ bɔ tilibiyanfan de fɛ yan

a bɛ o cogoya la o ye banakɔla kumaw ye n b'olu bɔ yen bon sisan a bɛ n'a fɔ sa ko jigi ni sira n'a ko jigi ni sira ni tasumadenw de y'a fɔ ko jigi ni sira olu ye jamana kɔnɔyɔrɔ kumaw ye o jigi in fana ni tasumaden de y'a fɔ o tuma i ka i yɛrɛ bɛ dugu min kɔnɔ o dugu kɔrɔyanfan fɛ fɛn bɛ bɔ yen nɔ de i ka hali n'i ka fɛn tunnen don n'i k'i bɛ taa yɔrɔ n'i k'i bɛ taa yɔrɔ ɲini

ni bɔgɔ denw ko ko garijigɛ ni ko laban walima jigi ni ko laban tuma dɔ la i bɛ taa tilebinyanfan fɛ o ye tas o ye bɔgɔ denw ye o b'a fɔ k'a bɛ tilebinyanfan fɛ de garijigɛ ni ko laban n'i taara o kotew la i bɛ taa sɔrɔ yen ka caya ni ee a tɔgɔ di ni fɔɲɔ denw ko garijɛgɛ ni ko laban walima denɲɔgɔn ni ko laban i bɛ fɛn de ka k'a ɲini tuma dɔ la a b'a fɔ k'i ka taa baniyanfan fɛ ko a b'i ka dugu ni baniyanfan de cɛ i ka dugu baniyanfan yɔrɔ k'a bɛ o fan fɛ i bɛ taa o la i bɛ taa ɲini tuma dɔ la ni ji denw ko ko garijɛgɛ ni ko laban walima jigi ni ko laban fɛn ɲini na i bɛ taa i ka bayanfan fɛ ji da yɔrɔ i bɛ taa fɛn ɲini o yɔrɔ de la ka ca ala fɛ i b'a ɲɛɲini nka ka ni sababu la na b'o nɔgɔya voilà a b'o niveau de la donc toujours turabu b'o de fɔ garijɛgɛ ni masaya a b'a jira n'a ko ko garijɛgɛ ni masaya garijɛgɛ in yɛrɛ bɛ bɔ fan jumɛn fɛ voilà garijɛgɛ ni masaya a b'a filɛ fɔlɔ garijɛgɛ bɛ bɔ fan jumɛn fɛ o ye sigida o y'a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ dugu de kɔnɔ i bɛ kapitali kɔnɔ n'a ko garijɛgɛ ni masaya ni adama y'i da furuso kɔnɔ tuma dɔ la garijɛgɛ bɛ sɔrɔ musolamɔgɔw de bolo o don ka caya garijɛgɛ ni masaya garijɛgɛ bɛ sɔrɔ musolamɔgɔw de bolo ka caya n'a ko ee u ye n'a ko n'a y'o fɔ ten n'a ko garijɛgɛ ni masaya o ye garijɛgɛ minnu bɛ sɔrɔ musolamɔgɔw bolo ye ni adama bɛ furuso kɔnɔ mais n'a ko garijɛgɛ ni masaya garijɛgɛ bɛ da denɲɔgɔn ka so o garijɛgɛ bɛ sɔrɔ i yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw de fɛ garijɛgɛ ni masaya adama bɛ denɲɔgɔn so la bon tuma caman o bɛ o y'a sɔrɔ i sigilen bɛ garijɛgɛ ɲini position de la dɛ n'o tɛ n'a fɔra k'i ni mɔgɔ de bɛ concurrence la n'a ko garijɛgɛ ni masaya ni garijɛgɛ da denɲɔgɔn so la dɔrɔn o y'i batilen c'est fini turabu bi dépend a dakun de la n'i ye turabu da i y'a da kun min kama dɛ turabu bi baara kɛ n'o de ye voilà tuma dɔw la denɲɔgɔn ka kumaw a bɛ na mɔgɔ faveur la i n'a fɔ tuma dɔw la fana a b'i combattre parce que waati dɔw la n'i ye turabu da i ni denɲɔgɔn cɛ concurrence kow la min ye kuku kow ni jɔyɔrɔ ɲiniw ye ni turabu ko ko denɲɔgɔn n'i y'a fɔ ko garijigɛ ni masaya ni masa solomana ko denɲɔgɔn ni ko labanw masa solomana ko denɲɔgɔn ni kɛnɛw masa solomana ko ou bien garijigɛ yɛrɛ ko garijigɛ yɛrɛ den taara fɔ ko denɲɔgɔn ni ko laban adamaw nin si man di turabutigi la nin bɛɛ y'i bennen de ye c'est fini walima adama sin k'a fɔ de ko denɲɔgɔn ni furu ani ko laban c'est fini nin bɛɛ y'i bennen de ye ɔ mais ni i sigilen don garijigɛ ɲini position de kan i b'i ka butiki kɔnɔ ou bien i bɛ magasin da la ni turabu ko garijigɛ ni masaya o tuma adama y'i da denɲɔgɔn kan sisan garijɛgɛ in a bɛ sɔrɔ denɲɔgɔn de bolo o ye i jɛɲɔgɔn ye kuma caman a bɛ sɔrɔ i kokɛɲɔgɔn de ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ n'a taara furuso la o tuma a bɛ bɔ musolamɔgɔw de bolo i ka o don sɔrɔ bɛ musolamɔgɔw de bolo kosɛbɛ ni tasumadenw y'a fɔ o don a bɛ sɔrɔ teliyara garijɛgɛ bɛ teliya sɔgɔmada a b'a fɛ k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se selifana seli waatiw ma o don maciw bɛ tan ka bɛn o maciw bɛ tan ka bɛn o waatiw ma ni tasumaden ko garijɛgɛ ni masaya adama adama kɔni kana taa kɔfɛ parce que ni adama taara kɔfɛ dɔrɔn kuma o b'a jira k'a fɔ k'i mago bɛ garijɛgɛ telima min na vraiment a tɛna sɔrɔ o cogo la tuguni adama kɔni mana taa kɔfɛ dɔrɔn o b'i ka ko sumaya de fɔ sisan fo n'a ye kɛnɛ minɛ ka ko laban sɔrɔ n'a ko ko garijɛgɛ ni kɛnɛ a bɛ ko laban ni adama bɛ bana na o ko kɔni olu caman min na mais o bɛ na fo sufɛ yan fan fɛ de tilebin waati k'a daminɛ fitiri la ka don su la turabuden ko ko garijɛgɛ ni kɛnɛ ani ko laban ou bien garijɛgɛ ni ko laban ni masaya hali ni adama taara bana kɔ kuma dɔ la o garijigɛ dɔw bɛ na ka bɛn sufɛ yan fan fɛ fitiri selilen ka don su la a bɛ taa a bɛ na o waatiw fɛ la kuma ninnu turabu kumaw de bɔbɔbɔbɔlen don ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa ten faamuya de don ne ye turabu kalan n mɛnna turabu kalan na o tɛ turabu o t'a ye n ye kalanyɔrɔso caman kɛ o t'a ye turabu ye dɔrɔn n'i y'a kalan k'a dɔn dɔnni yɛrɛ fan bɛɛ i ye min kalan k'o dɔn i k'o faamu sɔrɔ n'i y'o faamu sɔrɔ dɔrɔn o tuma e de bɛ se ka dɔ fɔ dɔnni na mais dɔ bɛ yen a bɛ kalanyɔrɔ caman kɛ i b'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn dɔ fana bɛ dɔnni daminɛ a fitinin ma fo ka taa kɔrɔ i b'a sɔrɔ a tɛ fɛn dɔn ɔ bon n kɔrɔla a la o tɛ o tɛ dalu ye quoi i ye min kalan dɛ i b'i jija k'o sidɔn n'i y'o sidɔn fana i b'o faamu n'i y'o faamu o kuma i i niyɔrɔ mana kɛ dɔɔnin min i bɛ se k'o kɛ turabu yɛrɛ nacogo bɛɛ de ye nin ye n'a ko ko nin ye a b'i da yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ minɛ dɔrɔn i kana fɔ k'i bɛ k'i bɛ turabu yɛrɛ fan bɛɛ la bilen quoi a ye kuma min fɔ dɔrɔn o kuma in n'a sɔrɔ k'i bɛ turabu dɔn i bɛ sin k'i ka jate ta yɔrɔ la ten

a bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ sa o kɔni ye kuma wɛrɛ de ye a filanan o ye nafoloko ye sabanan o ye jigiyako yɛrɛ ye ni bayaru ta eh, ni eh, eh, eh, badara ta ni badara ali taara yɔrɔ min na o bi tali kɛ o ko tɔw la sisan mais nafolo ani furu kɔni o fila kɔni ça c'est point final a ti taa k'olu fila kɔni jɛ mais sisan sabanan bɛ na ni ali taara yɔrɔ min na o tuma jɔyɔrɔ sabanan bɛ di ali ma yɔrɔ la a b'o cogo la ni lumurabilen fana ko ni ani jigi o fana bɛ tali kɛ muso fana ka furuko de la direct muso bɛ furuko de la o waati filanan a fana bɛ nafolo a fana bɛ nafoloko fɔ sabanan o tuma ni ali taara côté min kan a bɛ yaala o nɔfɛ sisan voilà a b'o cogoya de la bɛn sisan a bɛ ɲɛ walima a ti ɲɛ o bɛ dépend sisan ni bayarikusa ko ni ne jigin ni lumura bilen taara ka t'i da bana kɔ o b'a yira k'a fɔ k'i yɛrɛ bɛ muso yɛrɛ min nɔfɛ nin waati in na ko muso in yɛrɛ t'i kɔrɔ yɛrɛ tuma dɔ i b'a sɔrɔ muso in yɛrɛ voyagera yɛrɛ t'o kalama i b'a sɔrɔ a bɛ fo jamana kɔkan ee ni ni jigi bayaru ni tontigi gariya y'i da dimi juguya la walima bana kɔ bon n'a y'a sɔrɔ ko nafoloko kɔni don i ka nafoloko o waati la a man teli fiyewu i mago b'a telima na cogo min na i t'a sɔrɔ ten a ma nɔgɔ ou bien isufu taara dimi na o bɛɛ bɛ laɲini cɛnni de fɔ ee, ni ni jigi isufu taara i da dimi na kuma dɔw la a bɛ laɲini tiɲɛni fɔ o man ɲi o bɛɛ ye tiɲɛniw ye bon turabu kumaw b'a o fasɔn de la voilà garijɛgɛ ni siyɔrɔ i bɛ ali filɛ ali bɛ yɔrɔ jumɛn ni ali ye dimi na walima juguya la dɔrɔn nin bɛɛ bɛ jigilatigɛw fɔ i mago bɛ garijɛgɛ min na n'i yɛrɛ hakili b'a la k'a sɔrɔla ka ban kuma dɔ la a bɛ échoué i bolo c'est grave C'est- a man ɲi quoi a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ko duman tɛ voilà ala ka ne sababu bɛɛ la ala mina ko nɔgɔya ala k'o kɛ ala kira mamadu bɛɛ kama sola ka so